eke ekene m unu oye ekene m unu afọ ekene m unu ogbuefi ogbuebunu ọ tụrụ ọgwọ mmụọ na-apụ apụ dike ọgụ ogbu onye mbọsị ndụ na-agụ ya Nnọọ. ị karịkwa egwu Nnọọ. Nna enwekwara m oche ma Obodo- ọkwa ala na oche edu. ị nwekwara m ha dike ị Nnọọ. nwere ngabasị n'ihi asị nke m bịa na obi gị n'ụbọchị taa gịnị na-eme amakwa m na ị ya-abịa amakwa m na oke i mechalụ bịa amakwa m na ị ya-abịa ana mụwa abịala abịa m n'isi na agba m ezilọ m ozi maka na ọ ntu o si dụrụ nwoke ka o si ekwu hmm. nke ikpeazụ a obi adịrọ m mma obi adịrọ m mma ọkwa mụ dị ihe a nezie m anya ọfụma ọ ntu a ka m dụ before ife m chọrọ ịgwa gị abụrọ ife ọzọ bụ na odogwu adụrọzi ka ọ dụ oke odogwu adụrọzi ka ọ dụ ime hmm, ife na-eme m ama m ife na-eme m and amakwa m na ị ya-abịa kelee ọfọ ebuje ebuje ebuje ya esu ọkụ tụfuo etufuo esula ọkụ na be nna o ọkwa ahụ ihe na-ebute akpa saasị a onye nwa na-ebute ihe ada agazi agazi before ị zọọ ụkwụ na geeti m wee na-abata m amalụgo na ị ya-abịa ị chọrọ ka emede ka ị chọrọ kele ihe ị chọrọ ka m melu ekene dịrị gị ị ga-adụ ise ana ga-edebe gị ise ee ị ga-adụ n'eke ise dụọ n'orie dụọ n'afọ dụọ na nkwọ ee aja ana ga-echebe ise ị na-afụ ụzọ etu a ka ọ dị ọ ife ahụ mere m ji nọrọ ebe a taa ife ahụ mere m ji eke ekene m unu imagine na mụ odogwu uche ji abata ife m bu wee bata bụ Ghana must go Eh, ụmụ that's akpa Ghana must go m na-ekwu bụ akpa saasị a na-ere 15 naira ka m ji bata egotawulọ m bread na-ekwu na ana m anụ m wee batawa ọ tọwụrụ since a ife niile m na-eme n'obodo oyibo ya saa ntị ya afịa ọkụchie ife m niile ya saa na m batara naijiria si obodo oyibo wee nata ife adịghịzi aga ntu o kwesịrị ịga mụnwa dị ife a unu ma onye m bụ n'obodo a nezie m ka m takọrọ ọ wụrọ ka m were dụ before m bata ebe a o nwere ife i kwuru and ife ahụ i kwuru bụ ife mere eme ife ahụ i kwuru bụ ife mere eme bụ ife nna m distọpụrụ m na nlọ ana m anụ nwa ụlọ keta lekọsi ife niile m nwere wee si obodo ebe wee bata obodo a nwa ozi ife m na-eme gwa m ka ya esi mee ife ọgwụcha na ife ya emenụ ị na-anụ ife m na-ekwu ị na-anụ ya ụcha ntị ya ahụcha ana m anụ a sị na na anụmanụ si ya na ntị na ntị ka ọ ya ada anụ na ọ ya afụ n'anya mana eziokwu aga m ntị Ee, ihe edebe ee, ụbọchị eke ọzọ ihe edeke na ụbọchị eke ọzọ ị bịa ị kpọrọ ụmụnne m

kedu ife dị butere unu nke ị bịara be m n'ụbọchị nke tata pụtara mana sisi i ji wee nata ejebọrọ be m pụtara gụnụ butelu ọ dị surprise ka i si wee bịa kpote m n'ụla na nji nnọọ nwaanyị na-alahụ ụla ife mere m ji were ebe a abụrọ ihe ọzọ nna gị bụ nwanne nna m ama m ife m ji webere ebe a abụrọ ihe ọzọ maka na ya bụ ife bụ too much m wee nata ụlọ ka m bịa mara nta ya esi wee mee doo doo doo hmm? so na ị ma na ọfọ nna nna m bụ ọfọ ya ekwesịghị ọ dị etu a mana ọfọ a bụ ife gburu ya ewezi na-ama nta ya esi wee mee ma ihe m na-ekwu abụrọ ihe ọzọ doo ana m ayọ ka anyị mara nta ya esi wee ihe nri ije nne nne onwe enyi ike nke aka m ụzọ na ife kpọnata m n'obodo a nyere m aka amara m ekwu ị ma ọrụ ebe a ya pụrụ na anyị anyị na ọnụ ya ha bụrụ ekwu anụgo m ife i kwuru o nere anya o lugo ofu izu ụka ma izu ụka naabọ i ji si oyibo obodo oyibo nata tata bụ mbọsị ị na-azọ ọkpa na be m amara m na ọ bụrụ na ife adụrọ adụrọ nchọ na ya abịa ị nata ị nọkọrọcha ị nawa ife merenụ ọ bụ na a sị na ọbara ebu m ebu onwe ya abụrụ ajọ ọgwụ pụtara ana m aka ụka abụ m onye ụka mana ọrụ na nna akakpa anya mana ife merenụ bụ na ife ahụ na-akọ ụnụ na-akọ elu na-akọ anya sisi nne ji ụmụ azụ bụ maka na nke dibịa ife ụnụ na-akọ anya na-akọ ị kwesịghị ike ịbịa dị na nke mbe na-akọ ife ya na-akọ ife m ji wee mere ala ahụ ịbịa m na nọrụ wee na-akọ ife ya na-akọ na nna m nwụchara ala nna wee nwụọ ife m ji wee nọ ya ala ahụ ebe na-akọ ife ya na-akọ ife mere nụ bụ na onwe ya gbasara m dibịa sịkwọ dibịa jighara esi alụsị sikwa alụsị jighara esi ọfọ sikwa ọfọ jighara esi onwe ya gbasara m ife emerụ jee kpọkọrọ ụmụnne u kpọkọrọ ụmụnne u na adanne u unu dozie gwara ihe na-eme m unu edoziri is not concern me ọ gbasarọ m na-ama na ọ bụrụ na ọ bụrọ this issue ama m last two years ị batara ị bịara ebe a nke a jimekwu nke a jigharị ime ị ya anaba doo e nwe ihe chọrọ ịyọ gbaalụ m agbalụ ama m na ife m melụ adịlọ mma ma achọrọ m ka i tinye ọnụ n'okwu a tinyelụ m aka enyemaka ka m ji maka wee bịa be u doo ka anyị mara etu anyị esi kwuo okwu a doo nụ ngụnwa ka m bugoro ụzọ bịa n'ọgụ adịghị ahapụ isi aka abụọ bịa agbalụgo m ngụ ife ị ga-emezi kịta mụ na ụmụnne m ekwubekọrịta ọ na-asị m na m ahapụ ngụnwa wee jebe nye ka m ji bịa na ọgụ taa asị diọkpala mbụ asọpọtụrụ m asọpọtụrụ m ihe unu na-ekwu mana ife mere nụ bụ na akwadoro m unu jebe mana ife mere na m aga eso unu wee jee na ụka m nwalidoro ife unu na-ekwu m eso unu wee jee m eso unu wee jee jekwe kpọkọta ụmụnne u ọ bụrụ m mere ife ọ bụrụ nna m mere ife ọ bụrụ nna m mebiri ife na-eme ọ bụrụ m mebiri ife na-eme jekwekọrịta ụmụnne u unu hazie ife ife agaba